some of you mana arụ adịrọ m and uh, some of you might be wondering why m ji uh, eme if this a crucial broadcast at this time o wute m too much for the past two days anọ m na eche maka maazị Nnamdi Kanu and afụkwa m clip ebe in the north northern part of Nigeria where um, uh, state government, maybe sent by uh, federal government to negotiate uh, with a terrorist. And all that. A na-ajụ na mmadụ ọ nọzikwa n'Igbo. A na-ajụ ebe Igbo politicians nọ. Gọvanọ Peter Ndụbụisi Mba, Gọvanọ Hope uh, Uzodimma, Gọvanọ uh, Ogbonnia Francis Nwifuru, Gọvanọ Alex Otti,

a lot of things are kwụsị ife ị na-eme ka ihe ọ so today um ife m chọrọ ịcompare bụ ndị Igbo nwere ego before na ndị Igbo nwere ego now uh, today enwere a lot of uh, uh, Instagram billionaires na anị Igbo enwere a lot of Igbo people dị inconsequential na anị Igbo enwere ife na-eme na anị Igbo gbasalụ fa emekata m sị egbe niile a na-agba n'anị Igbo onye kidnapụ nwanne ya n'anị Igbo gbuo ọ sị na ọ na-egbu ya for Biafra i jee n'Imo steeti ma Anambra ma some part of Enugu Abia mmadụ kpụrụ nwanne ya gbagbuo ya na live video ị jụọ ya o kpuru okpu Biafra sị gị na ọ na-achọ ka Biafra nwere onwe fa anyị wee na-ayọ sị why not ndị Igbo ndị Igbo ji biri why not ije for release of Nnamdi Kanu under whatever circumstance ọ bụrụ na mmadụ gbagbuzie nwanne ya n'Imo steeti ma ọ na Anambra ma ọ na Enugu ma ọ na Abia ma ọ na Ebonyi ka anyị marụ n'ife kpatara ya because all those nuisance mee people ada anata be fa onye nke ị fụrụ o kpuru okpu Biafra anyị amazi nke bụ onye

ọgbọ ya eje orugwo zuo ome igwe michael ebo igwe igwe igwe teghete ọ na-etu ya afa m na-ajụ ka onye bụ igwe michael ebo a sị na one of the strongest igwe na anị igbo nọọ ndị bụ okwu sie ike oge ahụ bụ n'oge ndị politicians na-adara igwe n'ana onye na-eme igwe gọvanọ kịta can you imagine na anị igbo gọvanọ na-edetermine onye ga-abụ igwe arụ arụ ka ọ bụ before bụ na even gọvanọ na anị yoruba kịta pụta ọ daara igwe na ana a sị even na olu of warri gọvanọ bịa daara ya na ana ka ebe ị ga-eje na ana yoruba ma awụsa ị fụ hierarchy or monarch gọvanọ hapụ ịdara ya n'ana ọ na ana igbo only anị igbo a mụ na gị nọ ka gọvanọ na-enye igwe certificate ọ kwụọ igwe 100,000 at the end of the month who does that o nwe egwu okey jakota m na-ege o nwe onye ọ kpọrọ awọkọ one of nzam ọ na-etu igwe ndị nzam afa o kwekatara egwu sị that you are what you listen to ife ị na-ege ka ị bụ m sị ndị mmadụ ka onye bụ awọkọ one of nzam asụ na a very strong igwe ka ọ bụ nọọ igwe na-ada anụ ife nọọ a no nonsense igwe nọọ igwe na-ama mfu mmiri were nri na-enye ndị ọzọ a na-ajụ ka ife na-eme n'anị Igbo Igbo nwere ndị nwere ego ama m na ama m onye bụ Zenco ama m na ama m onye bụ panteka ama m na abụ m Obi Cubana ama m na abụ ama m Flavour ama m na ama m Cubana Prime Minister ama m Cubana White Lion ama ka onye m amara all of them kpọba ha niile afa mmadụ niile ọ nọkatago one day gbaa plane jee abuja seekie audience presidency si ha biko Nnamdi Kanu si kpọnye fa ya na enwezie ife mere ọzọ si hold ha responsible May his soul rest in peace. Senator Ifeanyi Ubah, a watchiri m video ebe Ifeanyi Ubah jere na Abuja na-ayọ federal government. Si kpọnye ya Nnamdi Kanu na enwe ife mee si ha hold ya responsible as a serving senator Federal Republic of Nigeria.

the only man bụ ikemba n'anị igbo ọ nụrụ ọgụ ọ nụrụ ọgụ with nigeria ọ nọ ivory coast ọ nọkata na ivory coast oge shagari bụ president vice president ya bụ Alex Ekwueme ndị igbo nwere ego

ndị a niile ma ma um, governor Anambra State someone like uh, kee maa afa ya um, Odera Governor Odera of Anambra State akọba Alex Ekwueme ọnụ asị ya ihere megbuo ya na ọ ga-abụ vice president nwanne ya nwoke nọ na Ivory Coast nọ na exile oge ahụ two states ka e nwere n'anị Igbo Anambra na Imo enwerọ Enugu enwerọ Ebonyi enwerọ Abia onye ka Oliver de Coque ji akụ egwu si na na ọ bụ onye onye Naijiria na ọ bụ onye Biafra na ọ bụ onye Igbo na ọ bụrọ onye mbịara mbịara na ọ bụrụ na ọ bụrụ onye Anambra na onye Imo ka ọ bụ asị Alex Ekwueme ihere megbuo ya nwoke Oko na ọ nọsịa ọ nọsịa as vice president Nigeria Ojukwu abatarọ na Igbo ndị Igbo ama forgive ya Alex Ekwueme started negotiation ndị Igbo bute ego abịa together they went to Shagari si ya biko nwa ha a nọ na Ivory Coast na achọ ka ọ bata oge a ka Oliver de Coque kụrụ egwu o nwee egwu ọ kụ nnata ojukwu ọ sị na onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ụra ada atụ ya na ife oriri ada agụ ya na e mee nwata ka emere ibe ya obi dị ya mma ọ sị ndị niile na-achị naijiria na ọnụ m ekene ekene ụnụ chukwu gọzie unu niile ọ maka ndị na-achị biafra bụ everyday na-akparị prezident ịkparịgo prezident for 2-3 years enwere ife ịkparịta ya ọ uche ka eji eme ife a sị na uche bụ nkata Oliver de Coque jee na studio sị ndị na-achị naijiria ma ndị redio naijiria ma ndị telivishọn ọtọriti ma federal gọọmenti of naijiria ọ sị na onu ya ekene unu mana onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ihe oriri ada agụ ya na ihe ọṅụṅụ ada agụ ya ọ sị ha na eme nwata ka emere ibe ya na obi ga-adị ya mma eji eme iri ji ndị igbo ndị abụdị ndị igbo nọ ndị Ihiala na Lagos sọsọ men m fụ there sọsọ men m fụ there jee Abuja yọọ Tinubu biko a ga-ayọta ya most of these guys na Seyi Tinubu na-aṅụ mmanya everyday oge ọbụla unu meet Seyi Tinubu unu ṅụọ mmanya mee TikTok mee Instagram unu enwere ike ịsị Seyi Tinubu ya biko na unu ada anazi be nna unu enwe miskrant ndị unu fụ na-agbagbu mmadụ n'Imo steeti ndị a abụrọ ndị Biafra ndị a achọrọ ka Biafra bịa ndị a bụ ndị na-eteki opportunity of the insecurity kpuru okpu Biafra na-agbagbu ụmụnne fa ị chọ ka Biafra bịa ị na-egbu ndị ga-abụ Biafra Biafra bịa ị ga-abụzi sọ gị bụ Biafra I don't get it sọsọ ndị uli na azịa na ịgba ndị uli azịa na ọkịja ịma enwe statement m me some people wọtahie ya a sị m na ndị igbo nwere ego anọ n'obodo oyibo na ha nọ na Lagos a sị na maazị Nnamdi Kanu na-enwe organ failure na ọ na-enwe organ issues anyị ka na-aga afịa anyị ka na-azụ afịa anọ m oge Buhari na-achị Naijiria a sị na Buhari declare Tompolo wanted from ị declare Tompolo wanted to inye Tompolo contract ịma why o nwere ndị a na-akpọ ndị gbamaturu ọ dị ka ebe a ka Tompolo si a sị na ị ba ụgbọ ị ka bịa baa moto wee jebe they are bigger they are bigger than federal government kee maka Sunday kee maka Sunday Igboho ebe ọ nọ Sunday Igboho dị free na-eme enjoy federal wealth mmadụ dịka E-Money bụ onye Igbo achọrọ m ka unu na-ede afa ndị a na comment section ka m na-akpọ fa mmadụ dịka Emmanuel Emenike bụ onye Igbo mmadụ dịka Emmanuel Mikel Obi bụ onye Igbo mmadụ dịka ọkwa Ngozi Ezekwesili bụ onye Igbo mmadụ dịka Madueke bụ onye Igbo nke nwunye ya served as minister before gụbanụ ndị Igbo gbasiri ike unu ma ama m oge Chukwuemeka Ezeife jee na Abuja baa akwa sị kpọnye ya Nnamdi Kanu ọ sị ya so bịa kpọnyere ya ama m oge former aviation minister kee afa ya ah let me remember his name ọ nwụrụ last year Mbazulike Amaechi Mbazulike Amaechi jee na Abuja na-ebe akwa sị federal gọọmenti ya bụ last wish ya na ọ bụrụ na akpọnye ya Nnamdi Kanu he can now die in peace akpọnyere ya ụdị ego ndị Igbo nọ na Lagos nwere nwere ebe ndị Igbo nọ n'ụwa ọzọ nwere go to New York quote me onye ọbụla nọ everyday akpọpụta Nnamdi Kanu with the same attire emecha ya akaja akpọba ya agwa anyị na na onye ọbụla nobody is interested in the case mana the same government na Nigeria kpọta criminals in fact the criminals to cap it all they came with their arms and ammunition all of them came buru egbe na-negotiate eburu ego binyefa onye na-egbu mmadụ na onye identify as a terrorist na-egbu mmadụ ata eze na ugbo bụ onye igbo ọ bụrụ gọvanọ na-ebugharị ego ndị eze e nwe n'Igbo kịta ihere megbuo unu niile unu niile bụ gọvanọ nyere unu satifiketi ọ bụrọ eziokwu i kwuo kpakam Soludo nara gị satifiketi i kwuo kpakam Peter Mba nara gị satifiketi i kwuo kpakam Hope Ụzọdịmma nara gị satifiketi igwu ndị igwe e nwe n'Igbo ihere megbuo unu niile five southeast eastern governors shame on all of you unu abụrọ men you value your seat as a governor more than the right thing to do jee gee Nnata Ojukwu ọ ya ka Oliver De Coque ji bụ nọmba 1 Sunday Akanite nwoke ezinifite mbọsị m na-agbafe ezinifite na roundabout fụ ebe a kpụrụ ya o bu guitar anya mmiri gbaa m n'anya a sị na mmadụ ka eji amara obodo a sị na mmadụ bụ adreesị obodo a sị gị Obinna Iyiegbu Obi Cubana a sị gị Nwata Anayo Eze E-Money Jowizaza kee ebe ndị niile a nọ sọ ebe a na-afụ unu bụ ebe a na-aṅụ mmanya a sị na a na-aṅụ mmanya a na-eme party na Ibiza unu niile jee mana unu enwerọ ike ịchata private jet unu ji aṅụ mmanya jee na Abuja sị gọọmenti biko nwere onye gwara unu kparịa mmadụ obviously enwe ndị nọ na-akparị federal government for many years mkparị niile enwerọ dividend unu jee yọọ biko ọkwa chief priest jee fụ deputy uh, vice president sekpuru ana ama m ihe ọ na-agwa ya chief priest enwerọ ike ịyọ VP Shettima sị ya biko na Nnamdi Kanu nwanne ya ka ị ka a ga-esi mee ya ndị Igbo ihere megbukwa unu ma senator in fact ma Arthur Eze ana m akpọ ma Arthur Eze n'Ukpo Arthur Eze is an elder statesman. Oge ọbụla ị fụrụ Arthur Eze, ihe ọ ga na-agwa gị bụ onye Babangida si mee ya ọ bụ billionaire. Arthur Eze na Ukpo Prince Arthur Eze na Ukpo Prince Ikpechukwu ị ma people amarọ afa ya Prince Arthur Ikpechukwu Ọzọ Igbo Ndụ kee ife a gara eme n'ụwa hapụ n'ala Igbo hapụ ịkpọ Arthur Eze and Arthur Eze is a prince nwanne ya nwoke bụ igwe ndị igwe nọ n'ala Igbo from Ebonyi to Enugu to Anambra to Abia to Imo ihere megbu unu niile ọ bụrụ na ị bụ igwe n'ala Igbo ihere megbuo gị ụdị ife a ama mme na Niger Delta ọkwa Tompolo kpakatara ike nyekata nsogbu ekpu ya okpu igwe ọ ị bịa na territory Tompolo bịa kpọrọ mmadụ ị bịa na territory Asari Dokubo bịa kpọrọ mmadụ ka o jee na Gbaramatu ebe onye na-aza Government Government Tompolo ịbịa kpọrọ mmadụ Nnamdi Kanu nọ na nga enenekata m ya anya anya mmiri ju m anya m sị ka m mee video akwụnwurọ m ọtọ ndị Igbo shame on all of us na-edenu m afa ndị isi ukwu a n'ala Igbo I want to call all of them, tag all of them. enwerọ onye a na-emere ebere nwe onye nna ya enyi ụdị ego ụmụ Igbo nwere na Lagos ụmụ Igbo nọ na Lagos sọsọ ha jaa Abuja ha ga-enweta audience president a ga-akpọrọ Nnamdi Kanu kpọnye ha whether with condition or no condition I don't care ka ihe na-eke na-emedi ya achọrọ m ka unu na-agba afa ha niile ka m na-emention ha ee oge ọbụla asị gị onye nke a Jowi Zaza asị gị onye nke a E-Money KC Blord Bitcoin Chief all of them echekata m ihe a ta asị ọ gịnị anyị ọ bụzikwa ndị Igbo hmm? a sị na okwu a na-asa anya dị ebe ọsịsọ ndị igbo onye mere anyị ife a a sị you are what you listen to n'elu ụda egwu a na-ege kịta your boyfriend wanna suck my dick all those rubbish oge a na-ege Ali Chukwuma o nwe egwu Ali Chukwuma m na-ege anya mmiri ju m anya Everest Oguchi onye nkụzi headmaster dịka 1967 thereabout Morocco Maduka ee Ali Chukwuma Celestine Ukwu okwe okwe Bright Chimezie ihe masị gị n'obi mere ndị obodo o nwe onye ka na-agụ ụda egwu a onye ọbụla na-achọ gọvanọ ọ na-eto five south eastern governors are useless mụ na unu ga-ebido ọgụ ndị ọ ma adị funny for the fact na unu emerọ any attempt to release maazị m na ihe onye ọbụla na-achọ bụ re-election gọvanọ Peter Ndubuisi Mba i je n'isi ya kịta re-election Soludo re-election Hope Uzodimma na-achọ onye ọ na-etinye Alex Otti agbanịgo afụ m statement ya ọ na-ekwe nkwa na maazị Nnamdi Kanu ga-apụta na the conversation na abụrọ ife a ga-agwa the public na ọ dịrọ good ịgwa public until ọ materialize ya which is normal gọvanọ Ogbonnia Nwifuru shame on you nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu nọ na prison oge ọbụla ndị Hausa na-akwagharị ya akwapụ ya akwapụta ya for how many years onye nwanne ya nọ n'ụzọ Peace Mass Peace Mass mmadụ ka Air Peace kee maka Air Peace Air Peace ị na-efe from abuja to london in eh, lagos to london Air Peace funny enough enwe ife dakwasa Air Peace na ọ bụrụ ndị igbo nụbara ya ọgụ kee maka Coscharis kee maka Innoson oge Innoson na GT Bank nwe okwu ọkwa ndị Igbo bịa n'isi ị na-azọ men without shame Tony Elumelu UBA Sir Tony Elumelu shame on you as well all of you Val Ozigbo all of you shame on you is a shame former governor of Enugu state Ifeanyi Ugwuanyi former governor of Anambra state Willie Obiano former governor of Abia state T.A. Orji former governor of Ebonyi state nọ na o so n'ihe a na-eme Umahi minista ọrụ works ọ nọ n'ihe a na-eme everyday akpọrọ nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu mee ya akaja na the same Nigeria akpọrọ onye awụsa na-egbu unu kpọpụta bunye ya egbe ha nọ n'iru Nigerian forces na-eke ego ọrọ the height of insult a tribe a na-rate the greatest tribe in the world a tribe everybody wants to associate with tribe nwe Chuba Ọkadigbo tribe nwe Jim Ifeanyichukwu Nwobodo ee tribe mụtara Ogbonnaya Ọnụ science and technology tribe mụrụ Osita Osiri nwa Ọsadebe tribe mụrụ Nnamdi Azikiwe tribe mụrụ Agụiyi Ironsi Thomas Ụmụnnakwe tribe mụrụ Nzeogwu Chukwuma Kaduna Nzeogwu Emmanuel Ifeajuna tribe mụrụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ee tribe mụ mụta ma Kanu Nwankwọ okocha bụ onye delta i kwuo a sị gị na onye delta neenụ ihe eji ndị igbo eme ebe niile enekata m ụdị ego ndị igbo nwe na Lagos ala na-agba m i je na Abuja akpọbe senetọ Rochas Okorocha Rochas Okorocha If you don't know, he's one of the five strongest Igbo men alive. Rochas Okorocha is comfortably living in Abuja. Maazị Nnamdi Kanu is in prison. Ị ma a sị onye kwuo ọ nwụọ onye kwuru ọ nwụọ so ama m deeti tata achọ m ikwu m kwuo nwụọ no problem m kwuo m anwụrụ no problem but I want to reawaken in our consciousness to what is going on n'ana Igbo enwe a lot of barbarians enwe a lot of snipers n'anị Igbo most especially n'Imo steeti na Anambra onye gbagbuo nwanne ya ọ sị na ọ Biafra ka ọ na-azọ na ihe o ji agbagbu nwanne ya bụ ka a hapụrụ ya Nnamdi Kanu all these things are criminals all these people are rogues anyị na-ayọ sị biko sị rapụkene Nnamdi Kanu ka anyị maa na a ka ya-enwe onye bu egbe nọlụ n'ime ọfịa a tribe dị ka ndị Igbo ọ Igbo ka Naijiria ji biri o mere a chọ ka e nwee Biafra ọ Igbo ji Naijiria ọ ndị Igbo ga-enwe ụnọ na Asokoro nwee na Maitama nwee na Katampe nwee na Katampe extension ọ ndị Igbo ga-enwe na Banana Island nwee na um, Ikorodu ọ ndị Igbo ga-enwe ma na Kemafi ebe a sị na most expensive place na Lagos Ikoyi mana enwerọ onye ama ama onye awụsa ma onye yoruba nwere ụnọ n'Enugu steeti none of them enwerọ ka m kwuo Enugu mafia m bi enwerọ onye awụsa ma onye yoruba nwere ụnọ Enugu na Enugu a m bi mana ama m ndị Enugu nwee ụnọ na Maitama nwee na Asokoro nwee na Wuse 1 Wuse 2 ebe ọbụla ị kpọrọ afa ka e kwe na ebe ha bi Jowizaza E-Money Cubana Prime Minister Ijele Aguleri Zenco o nwe onye nke a na-akpọ a sị na nwa richest Igbo man na Lagos Panteka ife niile anọkọ Instigator na PH man like Chico kee men Igbo enwerọ ọ na-eme m fụ ndị igbo m fụ ndị eze n'anị igbo kịta ha na-afụ gọvanọ na-eme ka ewu ị fụ igwe ọ fụ gọvanọ ọ na-eme ka idiot ọrọ anyị na-echi igwe gọvanọ na-echi igwe gọvanọ go to hell e nwere oge a na-enwe igwe na-ara igwe na-arụ nata eze eze Okpoko na Ọba Ah, what are you telling me? Gọvanọ ego one ka i nwe? Igwe Nnewi, Nwafọ Orizu na Nnewi, ị nọkata ị sị m na ị bụ Willie Obiano. Igwe Nwafọ Orizu na-ekwu okwu, ị na-ekwu okwu, they no born you well. ife igwe ọfụ gọvanọ na-eme ka unu kwu gọvanọ nye gị satifiketi ana igbo emebigo e need ịsanitaiz ana igbo ọra ana na-enye igwe ọrịa abụ m onye ụgbọ ọka enweghị anyị nwere central igwe n'ama ụzam igwe anwụọ e bute politiks there onye ọbụla kpuru okpu ahụ onye a nwụọ in fact I mention afa gị na ị ga-abụ igwe ebe igwe igwe igwe ama ụzam na ụgbọ ọka nwụọ ka ife ana na-alụ ọlụ kịta a sị gị na gọvanọ enye mmadụ go to hell you and your gọvanọ nonsense ị makwa na igwe ka gọvanọ nwe pawa gọvanọ 8 years Igwe ọ bụ for life. Hey!